onye na-arọkụgbu ya ka m buturu gị on time ka mma mmadụ nna ma misi na ndị daghị aka adaghị ụkwụ adaghị olu onye ka ọnụ ya na ihe ya dị kwuru ụtọ ga na DP onye Ichie, um, Bishop, good evening. Chair, can onye bụ ichie enyi ya mepee kamera gị wepụrụ m DP ke nọ ya ma ebutuo gị ma ọ bụ blọkọ gị na Sorry, sir, one minute, can onye nwe onye sakamara ọnụ nọ na DP ke ihe ọ mmaghị onye nọ na DP amaghị onye nwe onye ahụ nọ na DP dị ya ma o nwego mutu onye dị ihe ahụ onye dị ihe ahụ Um, sticker, sticker. Sticker, yeah. Sticker. Mm. Ị bịa bịa edewele kamera n'ala ị lamala azụ foto mere m aka efe iji agba mgba iji agba mgba iji agba mgba a ya-ekepụ ịchafụ ahụ i kere n'isi

were reverse bịa tele rozana kakodi front bịa were fon gị jide fon a n'aka jide fon a n'aka bara nga bịa bịa bịa setie fon ewe- ị na-ewe wee ba m ga a- a- obi gị ga na-egosi ihe a chest were obi ebe o si nọ nnọọ ka onye onye- onye onye onye a dụrụ adụ na ọdesi ihu gị ọfụma nọla ka ndị ndị eji eji eme ske- sketch mmadụ aha gị Chiamaka Chiamaka onye
John
ele ele ebe i si na-anọnyere anyị
anọ m Germany ị dị afọ ole 25 gịnị ka ị rụga

ekpekpochi iche ndị na-eji amụrụ ndị mmadụ nwa ị wụ onye ebe abụ m onye Anambra ebe na Anambra onye Anam ebe Anam ebe na Anam ata Anam
nne gị na nna gị ha dị ndụ eyi e nwere nke ara agbagha mm-mm, ara ọ dị gị mba afọ ole ka ị nọrọ n'ala obodo Germany anọgo m 2 years now agbagote m 2023
ị mụọla nwa

Aghọtala ime Igbo ahụ.
Okay. O nwere onye gufu nọ na family nna gị na nne gị? Mba. Ntamu ọ nọ na family unu? Mba.
Onye akwụkwụ kwanụ? Mba.
Onye a- a- a- onye asthma
mba imbe kwanụ
mba i ji anyụ ahụ ma gị na ụmụ nwoke nọrọ nna anyụ ahụ ọnyụ ahụ ma ya na nwoke nọrọ otele gị na ọnụ gị o ji eshi ushi mba i ji agwọ ụra i faintiele mbụ
mba nwoke ọ gbaala gị aka ntị mbụ

gaa weta ya asị gị gaa weta ya gbaa ọsọ gaa weta ya asị gị gaa weta ya nwa bingo nwere vibrator ị bịara for interview Bishop, Go and bring it to my friend.

oya were mma chaa ya kọtụ ya dewe camera ahụ n'ala gị were mma kọtụ ya gosi pieces ya kọtụ ya chineke agbara gị unu were vibrator kwasịtụ ike unu nwoke agakwa ahụ unu kwụọ ụgwọ isi unu nwoke na-erizi unu ọrụ ya dịka ya dịka enwe ihe o mere ya dịka enwe ihe o mere eme unu akpọwa ya 2 minutes man kpọwa ya 3 minutes man cut am chineke agba gị ọkụ ajụla m kọtụ wetin kọtụ amụ gị chineke agba gị ọkụ cut am fake artificial amụ na akwụla jụ ya n'ikpu unu asị gị were mma ọsọ were mma mee don't waste my time here nwa bingo para amụ dewere onwe gị etu amụ amụ amụ na-abịa ịkwụ ụgwọ isi gị while ị gara mee wedding with vibrator ị gbaala nkwụ vibrator kwụọ ụgwọ isi vibrator ọṅụ ahụ amụ ị bịa chọwa di echi na di gị mee gị ị sị ọ two minutes man chineke agbaa gị ọkụ kọta m nwa bingo onye riri eri kpọchapụ bata ụna- ụna azụrụ asị gị kọta m kọtụọ two of them adọkọta na bishọp ihe agbala m n'ihu ọ gbala gị n'ihu
mmiri ọ mmiri ya

ị zụrụ nke dị ka osisi zụrụ nke dị ka rọba otu naanị gị ọ gawa echi nwoke ibe m tawa gị lụọ gị dewere gị n'ụlọ gị kpọwa ya two minutes man due to i yuzu marala anụ vibrator ị ma nri esi Bishọp ihe emela ọ na m alụ. mgbe ị zụrụ ya na-eyuzu ya amụ- amụ- e- emere mma ekele damn you damn you damn you due to ọ mara gị ahụ ihe o ji merụ gị ahụ tọtịlị i yuzugo merụ gị n'otele ya bịa because ị chọrọ ịtapụ isi si amụ Ya- ya bịa duwa gị ọnụ hia nwa bingo next time ị ga-eyuzu ya again learn how to listen learn how to stay without that thing ọ gụsie gị ike nne were aka gị than that thing chemical e ji rụọ ya ma ị bịa ga-abịa bịa gwa m sị ọ merụọ gị ahụ nwa bingo very young at your age bido yuzuwe i ruzie 40 ị wụzie spatị nwoke abụghị nwoke a worth nothing to you iwe wela m gị na ọ mụa na-alụ gị ọ mụa na-alụ gị ga-abịa nọrọ ndị ọwa ụdị mmadụ ka nwoke eriwe gị ọrụ gị tiwe harder harder nwoke nwoke a nọrọ there a collapse kubie due to mee ya hụ ka vibrator ụmụ nwoke ole tara gị remove your hand from your face Ka ofu onye mgbe m nọ Naịjirịa. Kemgbe ị pụtara ụwa naanị otu nwoke tarala gị. Mm. Ị nwebe experience nwoke ọzọ. Mba ọ ya m ji gote the vibrator. Gị hey na ọ naanị otu nwoke tarala gị since be honest to me. Yes mgbe m nọ Naịjirịa. Gị kworozie maka ya gaa goro vibrator. after gị na the guy break gị gaa goro vibrator stop it ị dị too young for it Twenty- i'm not joking Okay, sir. that thing ga that thing mee gị ị dị used to it man would worth nothing to you and ọ ga-adị difficult gị na nwoke bitele gị dịrị happy with the man i'm not joking forget men might decide to pr- promote it ị na-anụ ihe m na-agwa gị but I'm not in uh, favor uh, uh, ipromote ya kwa ị na-anụ ihe m na-agwa gị ị wụ a very good girl stop it eji chineke yọọ gị gị gara jụrụ ọnụ gị chọọ nwoke ga na-ara gị ọtụ ka mma gị na-edi the fucking man because ụmụ nwoke some of us dị iberibe than gị were ihe ahụ were ya mere chi gị were ya mere onye akaebe gị ị na-anụ ihe m na-agwa gị na nwoke na-azụrụ nwaanyị a vibrator bụ nwoke na-amaghị ọtụ ara m sị gị gịnị nwoke na-azụrụ nwaanyị vibrator bụ nwoke na-amaghị ọtụ ara na me talk am hapụ ndị ara asị ha nọcha mba na ọ ka nwunye ha ghara ịgba n'iro nwaanyị na-euse vibrator chọkwa ịgba n'iro ọ ga-agba n'iro ọ nwoke na-amaghị ọtụ ara na me talk am. kemgbe ahụ nwebe onye ọzọ tarala gị na Germany and e nwere nwanne m nwoke nọ na Germany onye ka ehuwe onye guf o nwere ike ya aradasacha gị nnọọ break ya heart chai don't worry God will show you way onye ọwụla ị fụrụ n'ọgịnị ya gị mee m ka m mara onye ahụ fuck gị up gị agwa m m edeal ya with a ga-akwụ ụgwọ isi gị na eusele ya again Okay, sir. genotype gị Eh, blood group gị okay, sir. ọ wụ akwa ka ị chọrọ ibe Mm-mm. ka i jikwa romantic voice na-ekwuziri m ugbu a akpọkwa nonsense ka gịnị mbọ ya na-afụ m ụfụ so ọ na-afụ gị ụfụ
Ha? ka edimeni ya na gị abịa nga gị abịa nga bịa bịa agwa m sir ihe a na-afụ ka edimeni ya ụtọ ọ fụkaa gị ụfụ ka ị mara sọ o merụ ọ naghị ahụ gị ekwe- gị were that pain mee ya abandon nwoke kụọ gị aka nta ekwe ga-eme ya abandon

unu gaa obodo oyibo mụtacha rubbish unu na-amụta unu evuru alọta na gị iji aka gbawa ncha ka gịrị mma than ịzụrụ vibrator that means m gaa ahịa na ama ga zụrụ zụrụ baby ndị ọcha arụrụ were amụ m akwa ya statue nwere vibrator mekpa ama ya n'ike ya na chemical i nweta ihe ihe a na-eshi inweta ihe ihe a na-eshi gị agbaa ọsọ ndị enyeghị m ndị enyeghị m flower enyeghị m hibiscus flower Bible sị ihe ọwụla unu ji tụnyere mmadụ ka a ga-eji atụnyere unu Bible sị ihe ọwụla i ji tụnyere mmadụ ka a ga-eji atụnyere gị live ọwụla ị nọ hibiscus flower ka ị ga na-anara any live stream ị gbagoro ha ga-enyegide unu flower till Jesus abịa ebe unu letere homi ehomi enyeghị m flower enyeghị m flower unu asị m unu ewere flower enyeghị m no problem that means my boss game with anybody they can win me at any time at any time i don't even need to play boss game at all nwe mo la oya mere some people na-eji akpara m ya

mgbe ahụ nọ 21 but ugbu a nọ m 22 ugbu ị nọ 22 ee irubekwa ị ga-alaghachi ti gị rute ọkwa ị ka nọ skuul
mba m na-arụ Olee ihe ọrụ the thing ji agụ gị agụrụ ele ihe o ji agụ gị agụrụ like this ịgbaba na ka i si na ya gbapụta ele ihe iji dị in a haste E- ele ihe ị chọ- chọrọ ịlụ di na Ndị ọsụchi ịlụ di. ị chọrọ ịlụ di ee nne gị na nna gị ha nwụọna Mm-mm. ha ka dị ndụ ị chọrọ ịlụ di ịlụ ọ dị ele ihe ma ele onye ị chọrọ ịlụ ọ wụ onye nọ obodo oyibo ka onye nọ naijiria
Nke ọwụna. ee Nke ọwụna.
kemishi na-anọnyere m
Imo steeti but ị ga-akpọ nọmba o ị ka nọ 22 ị ga-akpọ nọmba hie mma gị na mpa gị ha nọ ya adị gị
ọ ọ bụ irete like ebe m nọ dị iche ebe ha nọ dị iche ee elee ihe mere na iji biri separate from your parents ebe ị chọrọ ịlụ di gịnị ka ị rụga iji biri separate I'm a nail tech. nail tech ka iji akwụ ụgwọ ụlọ iji hapụ nne gị na nna gị onye chọrọ ịlụ di at the age of 21 ị bịara naanị gị bikwa Mba mba mba mụ na mụ na nwanne m nwaanyị bi but ọ ọ- ọ ọ na-aga ọrụ ọ na-abata gakwa ọrụ ọzọ. Elee Ọ na-aga- ihe iji biri Hmm? Elee ihe naanị gị ji biri? Ọ wụhụ naanị m bi mụ na nwanne m nwaanyị bi ọ na-eje ọrụ abata. Ọ na-anọcha n'ụlọ. Nwanne gị nwaanyị ọ na-arụ gịnị? Ọ na-arụ ọrụ na họtel.
Họtel? Ego ole ka a na-akwụ ya? Ama m but ọ yiri 40,000 ma ọ fụ. Gịnwa ego ole ka ị na-emeke na nail tech gị?

100 then ya wee wetakwa 100 ma ndị nail tech ị kpaa ha aka n'ọnụ ihe ha kwụga na Lagos hia over 1 million 2 million 3 million 250 ọ ihe mere m ji na-eche ka m ịkpọ 800,000 or 900 kemgbe m hụga ndị nail tech ha kpọrọ gị aha house rent ha hia ga-eripụ m na-ajụsị ọkwa mbọ ka ndị a just efixiga ndị mmadụ so ọ ihe m ji chọrọ ịma ma nke gị o rukwere 500,000 ma ọ bụ 800 aha gị Favour Chikwe.
aha igbo gị Adaugo. adaugo ị dị afọ ole 22. adaugo bilie gị ịla azụ
Okay.
Tọnụ. Ngwa bịa were fonu gị. Adaugo, ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? mba ị ji ụmụ ole amụbeghị m nwa o mpa gị na mma gị ha dị ndụ Mm, ị ma nri esi
well well ị na-aga toilet ugboro ole n'ụbọchị sometimes two times ị nyụọna nsị n'ahụ gị mbụ Hmm. ị baala mamịrị n'ahụ gị mbụ ị matala nwoke mm. onye mpa ọ taala gị ndị nwoke lụrụla nwaanyị ọ taala gị mbụ mba o nwere mgbe ara gbarala gị mbụ mba Adaugo, ị ma nri esi nwoke ọ na-achọ gị abịa n'ụlọ ka ọ gụwa na-achọ nwoke aga
mụwa na-achọ ha aga ị na-agba ashawo
Hmm. ee mba
ị ga-eji condom na-akpagharị
Hmm, mba o. ụmụ nwoke ole tarala gị Adaugo Four. otele Rosanna gwa m eziokwu ole tarala gị four ndị ke nọ 26 27 bịa ha na-akpọrọ m three gị nwa nọ 22 four ataala gị ata chineke akpa ekwele i ruzie 30 something na otele gị aghọọla shabla ọ ghọọla basin ee wepụ aka n'anya gị gị bịa nga bịa chịrị m ọchị chineke agba gị ọkụ prostrate otele mmadụ anọ kụbarana no wonder ị na-atọ gị ndị atọ gị mee gị interview mee gị interview ị chọrọ imezu ya 7 eh ị chọrọ imezudị otele amụ 7 ekwekwala chassis otele gị gbaka

ma sọ naanị four people kemgbe last year nyere m nsogbu m sị gị mba ama m sị otele gị aghọọla four members erejistala ha agbala ahụ P- tiketi pdp hey chineke lekwe otele abụga na pdp yela apc na labour party na-emere gị ebere chineke nna ịkpali ya amụfọ i ji agwọ ụra mba o
ị nọrọla otu aka ị gagide daa faint Mm-mm. asthma ọ dị gị mba ị wụ onye ebe
Amụ Imo steeti, Ugwu Tatu. Ebe na Ugwu Tatu? Mm, side Ọgbakụ.
E nwere onye nwụrụla mbụ na family unu ya etete? Mba.
Thunder ọgbagbuole mmadụ n'ezi nne gị ma ọ nna gị? i ji aṅa amụ emebeghị m before
i mele nwaanyị na nwaanyị mbụ genotype gị echekibeghị m ya
i treatịla infection mbụ
Mm, once. ele infection ị kpatara ihe
Ọ bụ ebe e nwere ebe anyị gara mmemme so m je nyụọ mamịrị a- em, na toilet na ebe ahụ so m batazie ya da nwa akọwa m ọkọ jezie hospital ha e-treat
otele gara nyụọ mamịrị ya buru infection ahụ akọba ọkọ ya e-treat ihe m ahụ eze gị ka m hụ eze gị Adaugo bịa gwa m ihe ị na-arụ let me see your teeth gwa m eziokwu ị wụ onye highway just be honest to me i ji akụ- mba o i ji akụrụcha gị mere Mm-mm. ee ị na-eme Mm-mm, anọ m eme
ngwa kpọọ nọmba gị m sị mba akpọla nọmba gị kpọọ genotype gị ee your facebook handle and your this thing tiktok handle name kpọọ your facebook handle Favour Chikwe.

onye riri eri mana akwa ọnụ ka nwa mkpi bịa ga-abịa bịa gwa m nonsense obi adịkwa m mma nke na were waya na-abara m mba ese gịnị were waya na-abara m mba obi adịghị m mma nke nọ
ọmụ aka ị gwara
mụ adịkwa m ini na ahụ

eke yiri onye mason iji akpụ blọk mba bọta arọtọla m akpụ iji akpụ blọk ihe m nidiri e ọ e iji akpụ blọk iji akpụ blọk ga-eyiri ishu ndị kpụgha blọk ndị mason ọga iji akpụ blọk a ga-asụrụ ishu ndị ekwu ndị wọwọ Yàwúrẹ́ fóònù kí. Ẹ̀wẹ́ blọk m na-akpụ.
Aha gị? JB Stone. Ya na-eme eko. Ezigbo aha gị, ezigbo aha gị ọga.

ọnwụ na-eli alịlị ị lụọla nwaanyị mba ị mụọla nwa mba ị lụbe nwaanyị mụbe nwa eleghị ihe bọket ụmụazị na-eji asa ahụ ji nọrọ bịa ọ nke nwunye my man
nwunye your man ee abịara m n'ụlọ ya iri rice Sunday so ma nwetazie gị na ị bịara n'ụlọ ya bụ iri rice Sunday ee n'ụlọ ụlọ enwe- enweghị nri unu na-esi dị a ị bịara n'ụlọ onye ọzọ bụ iri rice Sunday
Eh? ọ my man na your man ee onye nwe ihe ha eji asa gị ahụ dị a

Awụ m onye Ngwa.
Ebe na Ngwa. Awụ m onye Obingwa.
Ebe na Obingwa.
Awụ m onye Ovom.
Nne gị na nna gị ha dị ndụ. Nna ajọ ahụ. Nne gị na nna gị ha dị ndụ ka a na-ekwu ka onye gburu nne gị gbuo nna gị. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ Chineke agba gị ọkụ this boy. Ka ekwu ga-ekwu bụ ije eji. emere gị atọpụtụ m jụrụ gị simple question ka eme ee eku ga eku bi iche dị this boy ị ga-eji waya na-agwa m okwu ọ gị na JB Stone na-ekwu okwu otele Rozana ị wụ onye ohi ị ga-ejikwa waya o de ị wụ onye ohi ee lekwa ka inye ga-egwa na agwa m sọ na JB Stone ị wụ onye gaa jụkwa ajụjụ ese jụkwa ajụjụ imeghe kọl
ọga imeghe ọga eleke m ga-ajụ ajụ ele ihe imiri ba iwo ele bụ isi na-anọnyere m
nwanne anọ m n'Aba abụ m ezigbo onye Aba ịghọtala ele ihe imiri ba ya ọmena iwu imeghe kọl ele ihe imiri ba m jụ ajụjụ ị wụ onye

m ga-ajụ ajụjụ gị nga m na-amaghị onye ị wụ unu tụọ onye unu na-apịgbu m ga-ajụ ajụjụ gị nga m na-amaghị onye ị wụ m jụọ Skibo hụ ndị ama m isoro ndị edapụghị mmadụ aka adapụghị isi bịa bịa gị taa gị sị m ga-ajụkwa ajụjụ gị with confidence gị zaghị ọnwụ gị zaghị from from from ihe ị zamala ọnwụ bafụ bafụ eju n'ụlọ ị gara gị onye akpịrị rice ị gara iri rice ofe akwụ Sunday onye akpịrị